Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Mpondamatiki wina yemwe amakhalira mu mzinda wa Lilongwe koma kumudzi kwawo ndi ku Nkhotakota. Ibrahim Suwedi lachiwiri pa 29 November anatutumutsa anthu mdziko muno atalemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook kunena kuti mwana yemwe iyeyo ali naye limodzi ndi mkazi wake Angela si wake. Mwanayo, yemwe zithunzi zake zakhala zikuyenda m'masamba a mchezo, pamodzi ndi mayi yake akuti ndi mwana wa munthu wina yemwe Suwedi sanamutchule bwinobwino. Iyeyo waziwa izi akuti atakapangisa DNA test ku chipatala china chotchedwa Alpha Biolabs ndipo madotolo kumeneko anamusimikizira nkunena kuti mwanayo si wake. Ndi m'mene walembera nkhaniyo zikusonyeza kuti. Iyeyo ndi Angela anali pa ubwenzi ndipo unatha. Izi zili chonchi popeza Suwedi analemba pa tsamba lake la pa Facebook kunena kuti chowawa kwambiri ndi chakuti chibwenzi chawo chitatha kwa chaka chimodzi, mkaziyo anamupeza ndikumuuza kuti chomwe akufuna ndi mwana kwa iyeyo ndipo mkaziyo anapanga zothekera kuti agonane. Kenako masiku khumi ndi awiri 12 atagonana kamodzi, mkazi uja anamuuza Suwedi kuti ndi woyembekezera. Iyeyo akuti zinamukayikitsa ndipo anamuuza mkaziyo kuti ngati wamukoloweka mimbayo, patsogolo adzalira. Patatha miyezi yokwana iwiri ali limodzi, Suwedi analandira foni kuchoka kwa msikana wina yemwe akumutchula kuti Tamandani ndipo amadandaula kuti Angela yemwe ndi mkazi wake wa Suwedi akusokoneza mchibwenzi chawo ndi mkulu wina wotchedwa Charles Khombeni yemwe ali ndi bizinesi ya car selling ku Area 25 ku Lilongwe komweko. Apatu ndiye kuti Angela anali pa ubwenzi wamseri ndi mwamuna wa mwini kumachita kuti ali ndi pathupi pa suwedi apa suwedi anamufunsa mkazi wakeyi kuti akudziwapo chani pa nkhani za charles khombeni ndipo iyeyo anangoyankha kuti amangofuna amudyere ndalama kamba kakukayikira mmene angela amayankhira komanso mmene amachitira zinthu zake suwedi anakakamizika kupita ku chipatala ndi kukapanga dna test pofuna kudziwa ngatidi mwana uja ali wake. Apa n'kuti mwana uja wabadwa tsopano ndipo panopa ali ndi zaka ziwiri zakubadwa. Suwedi akutinso sanakalemba zinthuzi pa tsamba lake la mchezo, koma watero popeza mkaziyo analengeza za mwanayo ndiye iyeyo amangofuna adziwitse anthu kuti mwana uja si wake. Chinamuwawa kwambiri iye n'chakuti dziko limadziwa kuti mwana uja ndi wake pomwe iyeyo mkaziyo amagona ndi amuna ena omwe anamupatsa mimba ya mwanayo suwedi anawonjezeranso kunena kuti sakutanthauza kuti mwana uja ndi wa charles kombeni ayi ndipo iyeyo ngati akufuna akhoza kupita ndi kukapanga dna test yake kuti mwina adziwe ngati mwanayo ali wake. Koma iye Suwedi anapitirira kunena kuti anamva kuti Angelayo amayendanso ndi a Mpinganjira. Anthu mwina n'kumaganiza kuti mwinatu ndi a Mpinganjira a banki ya fdh aja. Ayi ndithu. Mwini wake iyeyo ananenetsa anati. Si amenewo koma enawa zomwe zikutanthauza kuti mwina ndi andale aja. Pa zotsatira za DNA zomwe zikuonesa kuti zinatuluka pa 23 November mchaka cha 2022 zochoka ku Alpha Biolabs zikuti atayesa thupi la mwana pamodzi ndi la bambo ake zikuonesa kuti mwanayo si wa bamboyu omwe ndi a ibrahim suwedi apatu ndi chichidziwikire kuti mwana akutchulidwayo si wa mkuluyo koma bambo wina ndipo mwamunayo akumudziwa ndi mkaziyo atalemba zimenezi anthu ambiri anatutumuka ndi nkhaniyi mdziko muno ambiri amamunena mkaziyo kuti ndi wolakwitsa ndipo ena amamudzudzula mwamunayu kunena kuti samayenera kupita nazo pa matsamba a mchezo popeza nkhaniyi ndi yokhudza banja lawo. Woyimba wina Robertson Nyimbo anati sizabwino kubweretsa nkhaniyi pagulu popeza ikukhudza mwana, koma Calvin Silungwe analangiza Suwedi kuti Ndikwabwino angomutenga mwanayo nkukhala wake bola akudziwa kuti siwakedi popeza mwanayo akumagwiritsa ntchito dzina lake ngati la bambo ake. Iyeyo anatinso zikhala bwino kwa Suwediyo popeza akamamulera mwanayo adzidziwa kuti siwake koma akungomulera mwachifundo. Madzulo a tsikuli, kunatuluka makalata a ku bwalo la milandu omwe akuonesa kuti bambo Charles Khombeni yemwe anatchulidwa ndi Tamandani kuti Angela amasokoneza chibwenzi chake ndi Tamandani, anakasuma ku bwalo la milandu. Mu chikalatamo, a bambo Charles Khombeni akusumira Suwedi kunena kuti amuyipitsira dzina pomutchula kuti akukhudzidwa ndi nkhani za mwana wakeyu komanso ubwenzi wawo ndi Angela. Kotero iyeyu akufuna kuti Suwedi asiye kulemba chilichonse chokhudza nkhaniyi pa tsamba lake la Facebook. Apepese kudzera pa Facebook pomwepo kunena kuti iyeyu walakwitsa. Apepesenso kudzera mu newspaper za mdziko lino pa za nkhaniyi komanso amulipire kamba komuyipitsira mbiri. Zitamveka motere, anthu ambiri mdziko muno anayamba kumunena Khombeni kuti ndiye kuti ndi zoona zomwe Suwedi anayankhula m'mamawa a tsikuli. Iwo ananena izi kamba kakuti athamangira bwanji ku bwalo la milandu ngati sakumukhudza iyeyo. Zikuonetsa kuti naye Suwedi analemba kudzera pa status yake ya pa WhatsApp kunena kuti kwa iyeyo sakuona kulakwika kulikonse kwa zomwe analembazo popeza wakambamo chilungamo chokhachokha ndipo sanamuipitsire dzina. Zolemba zina za pa Facebook pomwepo zikuonetsa kuti Suwedi atamuuza mkazi wake Angela kuti mwanayo si wake potsatira kuyezedwa. Angela anatsutsa zimenezi. Kamba ka kutsutsanako, Suwedi anamuuza mkazi wakeyu kuti apite kuchipatala chilichonse akayezetse ndipo akakapeza kuti mwanayo ndi wa iyeyo, Suwedi amupatsa ndalama zokwana 500 miliyoni kwacha. Mkaziyo sanapiteko kuchipatala kulikonse mpaka lero. Ibrahim Suwedi ndi wamalonda wina yemwe amakhala mu mzinda wa Lilongwe ndipo amadziwika ndi kubwereka anthu ena makamaka oyimba nyimbo galimoto zake. Oyimbawa amabwereka galimoto zake zomwe ndi zapamwamba kwambiri pojambulira makanema a nyimbo zawo

Apa? Ah, mesa na kuzo twa chika base.